na o nwere ụmụ ụmụ okwu gasị dị n'etiti eh, igwe Enugwu Agidi obodo igwe Ezinatọ Ihe obere azụ na-ịtabasa n'okwu Em, ekene m unu rinne ee eburu m ụtọ elu nzu ebe ndị be anyị sị na egbupụla egbupụ abụpụla abụpụ ọ na-agba ijiji ghalị ee ibe o chiri ibe o chiri na be anyị bụ Ọkpalariam Ọkpalariam the third mana onye m na-ekwu okwu ya bụ enyi m nwoke Michael Chidozie Okekeuche o nwerọ ibe m maala m ma-asị na ọ bụ na-esere mụ na ya n'abọ kama na the only thing maybe m na-aghọta dịka m ma-asị na enviness bụ ibe na-esere mụ na ya n'abọ okwu o nwerọ ibe na-esere anyị ana m eje be ya ezigbo enyi m nwoke ka ọ bụ ọ na-aga ọ na-eme emume ana m amụ ebune jee na be ya majelie ewe jekwuolie mụ ego wee na-eme ibe ụfọdụ ọ na-eme ana m anọnyeli ya mana ọ na-etukwu m igwe Ezinatọ ahụ ọ maalụ na ibe ọ na-alụ dị iche na nke ebe mụ nwa na nwa na nọ dị iche onye etiti ka ọ bụ so adịkwazi surprise ịnọkatazi na-avụ ọtụtụ ibe ndị dị iche iche so na ọ ibe m nwere ike ịkọwa gbasara mụ na ya n'abọ daalụ n'ihi na ngị nwa n'onwe gị nyanwa nọ dịka igwe Enugu Agidi so ka kọwatụkana Ee. obi si wee dị Ee, ibe ya nwa bụ bụ ọ bụ o chirọ igwe Enugwu Agidi adị echi igwe ibe Enugwu Agidi na-echi bụ ibe a na-akpọ Ọkpalariam o nwere onye izi bu ụzọ wee chi Ọkpalariam ọka A.O. Nzeamalu after ka Ọzọ A.O. Nzeamalu chicha Ikeanyịọnwụ chiri after ka Ikeanyịọnwụ chiri o nwere ọzọ chi a na-akpọ Nwaanyịso before onye anwụle so na ibe ndị be anyị na-echi bụ Ọkpalariam na ndị be anyị na-echirọ igwe Ee, ịbata na be anyị o nwere ọtụtụ ndị na-aza igwe mana throne nke m dị iche na ebe ndị ọ na-achị bụ ndị a na-akpọ ndị Ezinatọ Ezinatọ ahụ comprise Irunnebo Etiti na Iruọma ọ ndị bụ ndị a na-akpọ izu- Ezinatọ so daalụ ọlụ ọ na-alụ dị iche ọlụ nke anyị nwa na-alụkwa dị iche ndị ọbụla na onye ọbụla na usoro nke ya daalụ rinne kedu ife anwa ị kasị eme bụzi ife na-ewute ya o ji dị ka ntaji anya abata n'etiti unu?
Ee, nwanne m marakwa m o, maka na ee, ilere anya n'ụwa taa ihe a bụ na anya ukwu juru ebe niile ee ihe m na-elekọta anya rinne na be anyị bụ anị and anị Ezinatọ anyị before anyị jee ọbịa a na-akpọ ọbịa a na-akpọ ọbịa ikwete mụ na ya n'abọ kpalị akpa anyị na-eme ihe gbasara ọbịa ikwete ahụ before wee nata be anyị nọrọ na throne nke ọ nọ ị na-aghọta ebe m na-eje de na-eje m akọkwara nya sị ya na nee ka e si aplan nee ka e si eje ekechara ebe a village ọbụla jide nke be o nwekwara ebe ọzọ a na-akpọ ọbịa nwa ọkpacha mgbe anyị na-akwado mba n'ihe ebe a na-akpọ ọbịa nwa ọkpacha eje m be ya mụ na ya n'abọ kpachara ya ee ugbu a na na ebe a adịghị mma na ekwu ka akpụcha ha akpụcha na obodo niile ekwekọrịtago ndị nwe onwe na ya eji caterpillar kpụcha ha kpụchacha ha na-eli ya kwele ndị ọbụla ego ị na-aghọta ya eje na nke mụ na ya n'abọ kpalị akpa na mụ nwere nwere m enwerezi ike nsị na na exactly ibe mara asị na ọ nya bụ iwe ya ọ ndị mmadụ ịmago na baba mkpalụ na akali so enwere m ike nsị na na ebe bụ iwe ya mana ibe mụnwa na onwe na m ka m ma agwa ya na ibe m hụ na anọ mụ na ya naabọ dị na mma dị n'ezigbote mma o nwere ndị anyị na ba naabọ na-ekpe ikpe a na a na-akpọ ndị Nọmụ o so na-ekpe dị ikpe along the line a na-ekpe ikpe ahụ mbọsị a na-ekwu okwu na-enye anyị judgment amarọ mụ na ọ pụgo jee gbuolu m olulu na Abuja jee weta court order na Sharia court wee kpụrụ m wee jebe ebe a na-akpọ Abatua police station so along the line akpụ ndị Abattoir ahụ akpụje akpụje Abattoir from there edupụ anyị court ụlọ ikpe ndị Sharia Hausa sentence anyị na-ebulega anyị Kuje prison from there ka agbagbo wee chiba na akara nọtụ nọtụ mụnwa na ndị ọzọ onye akpụrụ ibe a bụ mụnwa bụ Izu Okeke Onyeọcha Ebuka Ọnụọra na Emeka Nwaọjị ọ ibe so wee bute nnukwute esemokwu n'ebe anyị na ya naabọ nọ Ọ ebe bụ ibe m na-agwa ya ndị o nwere ibe m maalụ m ma-asị na na ibe anyị mere ya o ji wee bubere anyị ajọ ọnụ dị etu a daalụ Mana oge unu ruru Sharia Court, o nwere iwu a gụrụ na unu dara. ee ịmakwalụ ee ịmaala na nke bụ eziokwu ee ọtụtụ na-anwụ ọnwụ ihe na-amarọ maka ya n'ọnọdụ ụwa taa ee mmadụ nwere ike ikwu one trouble or the other dọkwasị mmadụ n'isi ọ sịrị na ibe m nwere edere na akwụkwọ o ji gbaa anyị akwụkwọ bụ na anyị na-ele excess of land mana o nwerọ ana anyị na-ele niile na asaịn akwụkwọ ya iwu Enugwu Agidi constitution anyị kwuru na ala ọbụla anyị ele n'ihi esi na ụmụnna ndị nwe dị ana ụmụnna dị ana ya asaịnịrị ya akwụkwọ village chairman ya asaịnịrị ya akwụkwọ amaghị m ma ị na-aghọta ebe m na-eje so o nwerọ ana m maalụ m ma-asị na ba sị bụ ana na nke elebedo illegal akpagharị kwukwe emechie sị na anyị bụ ndị le- na anyị na-ele ana ndị mmadụ na-akpagharị na-ele ndị ana ndị ogbenye na-akpagharị na-ele ana ndị nwụrụ anwụ na-akpagharị nsị a ndị a nwụrụ anwụ ba enwezi ụmụnna Ụmụ ogbe a ba anazi ekwu okwu. Ebetigo m too, eh, ebetigo m na online niile dị n'Enugwu Agidi, onye maalụ na o nwere ana ele na ori, a wee sị na ọ mụnwa lere ya bịa bịa lụọ ana aka na m ma-enye ya 10 million. N'ibu na m ma-enye ya 2 million na ọ maara ana. Ibe m na-agwa ya akarịgo 5 years. O nwerọ ovu nwoke pụta na o nwerọ ovu nwaanyị pụta asị na elere ana ya. chekikwa onwe ime onwe unu kwa arọ na na-ele ana mmadụ kwa arọ na na-ele ana mmadụ ana nwe na-ele ọ ndị mmụọ nwe ka ọ mmadụ nwe atụisi onye elere ana ya ewe ihe n'aka esi na eme gịnị dị na elere ana ya ọ ibe m bidebe n'ime ya na ọ just neneche larụcha ụlọ olu olube taracha ibe ahụ bụ afọm na ibe ahụ ebu anyị ọ gwụcha ebe ndị mmadụ daalụ kedu ee ndị okenye na ndị na-achị obodo nwegasịrị nzukọ n'ụbọchị dị iche iche wee kwekọrịta na onwere usoro udo usoro e ga-eji wee hapụ udo n'obodo so kedu etu esi gbaso usoro ahụ ee a gbasoro ya ọfụma ndị elders council a na-agbalịsi ike ndị ụlọnabọ ahụ na-agbalị e nwere ike na amarọ m ihe ahụ ka eme n'obodo a amarọ m ebe chineke si were nweta nwoke a na-akpọ michael chidozie okekeuche ọ batara obodo ka ọ ghasa obodo ka o mee enugwu agịdị ka ọ naa n'iyi mana chineke ekwerọ ya sọsọ okwu na ụka bụ ihe na-ekuku na be anyị na-awụsa ee ekwugo okwu udo ịba na ọnlaịn ndị obodo anyị nwere mm ọnlaịn ya bụ ebe ndị be anyị na-epost ive ndị bụ mkpa anyị e kwuru ka e mee udo okwere na udo a ọ gọrọ agọ na okwere na udo mana o nwere rekọd ndị okenye rekọdụ mbọsị e ji ebi ese na-achọ ka e nwee udo va agbanisigo ike kwuo ka esi ya eme bikọsọ ọtụtụ nsogbu dị na be anyị ibu ihe elekshọn o kwerọ omume ọtụtụ ive esogbu okwuru nne a na-ekwu ka eke pawa eke na ovu ndị adịrọ mma nchi pawa na-abata na ovu ovu obodo mebi na e nwee ten villages ọ bụrụ na e nwee ten position ee one village wee chịrị nine position ị vụrụ na udo ama adị na ya wee sikwa ka ekesasị ya ekesa ndị okenye ma ndị ọbụla kwekọrịtasị ka pawa ka udo dị onwe onye jere na elu okwu na n'ebe ndị ya gwara ya ka enwee ike nwee udo ọ jụkwara ya ajụ udo ị na-ekwu ọba ndị elda na-agbanịsi ike ka enwee udo ma taata adịghị o kwerọ na ya enwe ya udo Ọ nọ n'Abuja na-ekwu na ọ mara, Osen kwuru ya na online. Unu chọkwa mpe Tiapo kwuru ya na online na ọ marọ maka udo a. Out, weta ka unu hụ ya. Daalụnụ. So, kedu okwu okwu ndụmọdụ ma okwu ị na-agwa eh, onye a bụ Ọkpalarịam. arịa m ka onye ga-adị gị Em, ihe m- onye wetara udo n'obodo Ee, ive meli ahụ na ị ma na nwerekwa n'ive na-ebute ọgbaghara n'obodo nwere ekwu anụlụ na-ajọ ajọ njọ agwa azịrị ekwere asị na ochie siwe na ntị ma agwa okenye mere iwe siwe uche ọrịa enwere ihe ndụmọdụ na abịa na-abụrụ na ovu onye a na-abụrụ obodo ọ bụrụ na obodo gbakọtara aka ọnụ si gị na-edowe anyị wee na-edowe anyị ya agbanisi ike na-ege ndị ahụ tili na dat post ntị o nwee ihe ndị ekwu na ọ dịrọ mma i mee gịnị dị ime amendment n'ebe ikwesị ime amendment dozie ebe ikwesị ndozi edozi o nwekwee na nke ị na-achọrọ si ndị obodo n'ihe adịrọ mma nọ na-anọ mee gịnị dị kpaa ya akpa ọ bụrụ na ịnọkọta gbenye n'elu bed ive dị mma ikwu osi na-eto isi wee kwekwe esi adị n'obodo ọ na-enye nsogbu ọ na-alụkọrọ ọrụ with ndị okenye ndị Enugwu Agịdị ọ na-alụkọrọ ọrụ with ndị ụlọnabọ Enugwu Agịdị mana iwu dị na be anyị ị na-ekwu kọnstitushọn anyị ịbụ ọrụ ndị dịrị ndị ikpe a na bụ ndị okenye na-ekpe ya ọ na-alụ ma ọlụ va na-alụ ikpe ọtụtụ ive ndị ọzọ bụ ndị ụlọnabọ na-ekpekwu ya ọ na-alụ ma ọlụ va na-alụ ọ na-esekwu va na ndị ụlọnabọ ahụ na-esekwu ya na ndị okenye ahụ ọ na-esekwu ya na yut ọ na-arụcha ọrụ n'ọrụ nke ya rụọ ọrụ niile ọ bụrụ ọrụ nke mana ekele ọrụ eke like nke gbasara youth youth nwee ebe ndị a na-alụ ekwesịrị ka eke youth eke ndị ndị ndị ewetachi onye ọbụla ma na ndị onwe ndị na-represent be mana ya ji aka constitute otu ọsọ youth nke onwe onye ọdụ mma na ọha ga ezi ọgụ ya na ọha ga ezi onye ọ na-adụ mma na ọha ga ezi ọgụ ya na ọha gara ezi ọ ife na-ebute oke ọgbaghara na be anyị nwere ife ọzọ Afa m bụ Ichie Alex Aniesona Aniesona, Ichie Alex Aniesona.
Ị bụ member of cabinet ka o nwere ọkwa i ji n'obodo? Uh, not the member of uh, Okpalariam cabinet, the first one.
Mm. Kedu dịka o si kọwa igwe ezina ọ kọwago ife dị iche iche etu okwu si wee dị n'etiti nyanwa na Okpalariam n'obodo so a sị ka i nye ndụmọdụ dịka okenye ndụmọdụ na n'ife na-eme ndị etu enwere ike isi wa kwazi ụzọ a Um, ndụmọdụ m na-enye erirọ nne and ihe na-ese okwu n'Enugwu Agidi erirọ nne igwe Enugwu Agidi Enugwu Agidi azọchago igwe anyị adịghị azọzi igwe ọ dịrọzi in contest mana a bịa ndị mmadụ eje na-asị na dịka izu onye ọcha okeke onye ọcha izu igwe ezinatọ na ọ na-azọ na ọ na-achọ ka ọ chụpụ onye nke a bụrụ igwe which is not true Enugwu Agidi ama akwadobe akwadobe tinye o nwere ebe ọ dị ebe propaganda ahụ gwara gazi ya igwe ahụ igwe Mike Okekeuche Okpalariam a na-enwezi anya ọkụ ebe igwe izu okeke izu nọ lee na ihe ndị mmadụ na-ekwu bụ eziokwu then izu bịa dịkwu popular nne maka ọ na-asapụ aka ọfụma ọfụma then popularity ahụ then ga achọzi ka a mebikwa afa ya ebulu na ọ onye ori ana na ọ bandit ka ọ bụ na ọ kidnapper na ọ armed robber na ọ ajọ ihe ọbụla nnọọ a na-akpọta ya ka e wee nwee ike wee mebie afa ya nke na-abụrọ eziokwu then onye a na-akpọta afa ya tọọ ya achọ ka o gosi na gịnị na ihe a na-ekwu ọ ga-atọ ya ụtọ ọ na-atọ ya ụtọ so onye wee mee o wee na-eme gịnị wee na-ewute nyanwa ya wezie iwe kpọwazia kedu afa ya bụ Michael Oke- Okekeuche asị na ọ data esemokwu adịzịa because ihe niile a na-ebu ya bụ ya wee ghara o nwerọ nke bụ eziokwu so now so ihe m na-agwa ndị be anyị bụ na ihe na-abụ enwere nke bụ eziokwu

wee handle issues dị n'ihe na-ese okwu n'Enugwu Agidi ka anyị mara ihe na-ese okwu n'Enugwu Agidi wee handle si anya wee wepụta ihe na-ese okwu dịka nke a na-anụ ma all villages na niile bụ asị o nwerọ onye ofu village pụtara sị na onye a na Izuchukwu lele anị ya ma ọ na ụmụaka ya na ya na-abụ na a nọ lele anị ya ndị igwe ezinatọ o nwerọ onye kwuru ya nụ ajụọ ndị na-ekpe ikpe a na be anyị bụ ndị okenye ndị okenye nwee such case dị with you people asị mba no no no no so no such case dị dị na tebụl ndị okenye unu na-agbadị na nke unu no no nothing like that villages chairman niile nọ n'ebe a all the villages na Enugwu Agidi o nwee such case a reportolu na o nwere onye lele ana ma na ihe da igwe Ezinatọ na ndị otu ọbụla lele ana no no such case iwu na ihe niile bụ gịnị asị asị and today now ndị okenye a wee gaa kwasị na udo Peace committee meeting na wee fix kwa Em, ka adọzia wee kpokọta ihe dị na again ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi unfortunately ụfọdụ achịkwa na-achọ ka that peace ka ọ ghara ịga adị ka that peace ka ọ ghara ịga adị ndị ndị elders a wee pụta our our igwe agwụghị ọsọ sị na ọ sọpọtụ our um, onye na-elekọta anyị anya na Njikoka na house of assembly bụ Tim Ifediora ọ bụ Tim Ifediora ọ sị gaba n'iru na ọ sọpọtụ but ụra ndị mezie na ihe na-emenụ then the caretaker committee na ndị a sị no na a ma-eme na a ma-eme nke ahụ mechaa igwe sị na ya nwere onwe ya na ọsọ na ọ marakwa ụdọ nwerekwu mgbe eji agwa ya I mean this is very terrible so ọ bụkwa side a izu na ndị otu bụ ndị na-asị udo mitin udo mitin udo ka emeni mitin na obodo adịrọ mma the other side a na-asị no no no no no si si bụba si bụba how can that be ka ebido otu ebe bịa so ihe m na-arịọ ndị be anyị bịa ka anyị ka e mee udo onwere onye ya eme ma udo adịlị udo adịlị ya eme elekshọn ebe fakshọn dị fakshọn bụ nke a dọdo egbu igbu egbu egbu ebie ọ ya aga aga ọ ma-aga aga si ebozina mmadụ ihe na-ewu propaganda na-aba iwere igbo o dole onye ọbụla anya na-asị na ndị ndị such person na-adị eme ụdị ihe ahụ maka onye ị na-ebo ebubo ya agaghị ewe iwe ọ ga-atọrọ ya ụtọ so ana m akpọ igwe anyị na elekshọn Igwe bụ igwe, ya baa n'ụlọ chibe igwe na onwere onye na ya na-abọ n'azụ ya, ya rapụ Enugwu Agidi ka ha bịa nwee elekshọn. Ọ bụrọ iwu na onye ọ chọrọ ya-eme gịnị, ya-anọ na that eh, seat. Ọ nya bụ the crisis. So ndị kabinet na ndị na-achọ ka ọ bụrụ ha ewepụta onye ga-abụ PG.

enwere m anọ ana m a- m- anọ m n'Enugwu Agidi to nọdụ ya wee kwuo nke tata enwere nsogbu n'Enugwu Agidi n'Enugwu Agidi ee since eji chie igwe Ọkpalariam the third a na-enwe nsogbu n'Enugwu Agidi iji wee bido ee o nwere ka igwe Ezinatọ si wee kọment ọ ụmụ nwaanyị anọ bụ na ụmụ nwaanyị ukwu ka edu wee jee weta satifiketi na Government House na 2017 anọ m na seat as a chairman of the village mgbe a na-azọ eze then after ka e wetachara certificate eze amoosu igwe mbaukwu kpọrọ ya ọzọ ya ọ sị ya na ya bụ okwu udo n'ebe ị nọ ị naluo gaa kpaa udo n'obodo ya mgbe ọ sị ya na eze na-erikwa ihe niile na eze na-anata mkparị mana ọ na-edi ya ka o wee nwee ike chị obodo sị ya kịta na ị wụgo nna nke enugwu agịdị mana i luo gaa kpaa udo so since mgbe ahụ abụrọ m udo emechie na-anụ ọgụ dị iche iche nke eburu meeting na Abuja last year dan okekenta bụ onye isi ndị knight throughout the whole world kpọọ peace talk na Abuja ndị otu ejere owedụ ee since mgbe ahụ nsogbu na-akpagharị n'enugwu agịdị igwe ọkpalarịam the third bụ onye village m nnukwu mmalị ya mmọnwụ mgbe a na-ama mmọnwụ mana mmadụ anụ ndụmọdụ na-eweta nsogbu n'obodo a gwa gị ihe ejiri ọrụ tụlee n'onwe gị maa nke dị mma n'ikiri na-akpa n'aṅasị na-aga ọkpata ọ na-ejide ihe ọbụla nke gata na owubie nke gata na owubie nke gata na owubie chi ụtụtụ ruo ọ saa aka ya nke dụrụ nri o rie nke na-adụrọ ya nri ọ rọ anya mana ọkpalarịam ndụmọdụ m na-enye ya wụ ya bụ ikiri